D'fhan an triúr go raibh Scott agus a chompánaigh imithe as radharc, agus d'iompaigh siad i dtreo na bunáite, seacht gcéad míle uathu. Bheadh orthu gach uile mhíle a shiúil, agus bhraith a mbeatha ar bheith in ann na stóir bhia a bhí anseo is ansúd feadh an bhealaigh a shroisint.

He, he, felt sick and ill, he thought he was going to die.
B'éigean do Crean agus Lashly Evans a chur ar an gcarr sleamhnáin agus é a tharraingt ina ndiaidh ar feadh sé lá, go dtí go rabhadar féin i riocht titime. Chrochadar a bpuball agus chuireadar Evans isteach ann. Ní rabhadar in ann é a tharraingt níos faide. I remember my father telling me, Crean burst into tears and he said he could feel his hot tears on his sort of soaking his face and Lashly said, look here Crean, this isn't the time to make a scene as he put it.
Bhí an triúr acu ar bhruach an alltair. Bhí Evans ag fáil bháis. Bhí a gcuid bia caite. Bhí siad fós tríocha cúig mhíle ón mbunáit. Faoi dheireadh, dúirt Evans leo, thug sé ordú dóibh é a fhágaint ansin agus iad féin a shábháilt. Dhiúltaíodar an t-ordú sin a ghlacadh, agus dúirt Evans, é féin, gurb é sin an t-aon ordú riamh a thug sé do mhairnéalach nár glacadh leis. Ní raibh mórán rogha acu. Bheadh ar dhuine amháin acu fanacht agus aire a thabhairt d'Evans. Agus an duine eile, tar éis dó míle sé chéad míle slí a bheith siúlta cheana aige, trasna Antartaice. Bheadh air anois deifriú leis go dtí an bhunáit, turas a thógfadh ceithre lá ar an gnáthshlí, agus gan mála codlata ná foscadh anois aige. Sé Tom Crean a dhéanfadh an turas san.
An chéad uair a léas mar gheall ar sin, cheapas go mbrisfeadh mo chroí. Tar éis an méid cruatain agus na coinníollacha sceirdiúla fénar oibríodar,

An sneachta go dona. Bhí stoirm ag teacht isteach. Ní raibh bia ar bith ag Crean seachas trí bhriosca agus píosa seacláide. Stop sé leath bealaigh agus d'ith sé cúpla briosca agus ansin ar aghaidh leis arís. Traochta, stiúgtha leis an ocras, gan néal codlata faighte aige ach an tuiscint aige i gcónaí go raibh Evans ag fáil bháis sa phuball taobh thiar de.
Ba cuma faoin corp. Ba cuma faoin sprid. Bhí an toil i n-uachtar. Déanann sé a aigne suas, This man will not die.
Ocht n-uaire dhéag ina dhiaidh sin bhí Tom Crean sa bhunáit ar an gcósta. Ar an bpointe sin, d'imigh carr sleamhnáin agus madraí chun Lashly agus Evans a thárrtháil.

agus píosa chocolate. Tar éis an turais éachtaigh sin agus beatha Evans a shábháil, d'fhan Crean go bhfillfeadh Scott. Chuaigh seachtainí agus míonna thart, ach ní raibh aon rian den mheitheal a chuaigh don Mhol. Tar éis sé mhí, chuaigh buíon tárrthála amach ar an leac oighre agus Scott agus a chompánaigh á lorg acu. lá i ndiaidh lae, leis na madraí agus na sleamhnáin agus ag faire amach ag iarraidh fianaise de shaghas éigin a fháilt. Thagaidís ar stór bia agus dhéanaidís iarracht a fháilt amach ar bhain Scott amach an stór bia seo agus ar ndóigh níor bhain agus chuadar píosa níos faide.
Ach ansin, beagnach bliain tar éis dóibh Scott a fheiscint, chonacthas rud éigin cúpla míle ón áit a raibh stór mór bia ann.
Deirtear gurb é Crean a thug faoi deara go raibh slat de shaghas éigin amuigh ar an oighre, rud éigin a bhí aisteach agus carnán sneachta in aice leis. It was Tom Crean that folded back the canvas of the tent and there was Scott lying with his diary in his hand.
D'inis dialann Scott an scéal. Léirigh rollaí reoite scannáin na fir chroíbhriste ag an Mol in aice le puball folamh ar a raibh bratach na hIorua. Chaill Scott an rás agus fuair bás ar an mbealach abhaile, i ngiorracht cúpla míle do lámha thárrthála.